Lár an aonaigh, mar a déarfá, agus bhuail tú le daoine nár casadh ort le fada an lá roimhe sin. Oireachtas 2008 bhí mé, cá raibh muid, i gCorcaigh. Agus bhí an comórtas damhsa step, bhí sé sa Cork Opera House agus nuair a bhí an comórtas thart chuaigh mé in éineacht le le fear as Gaillimh as Salthill Paul Moran chuaigh muid sall ag pub álainn ansin áit eicínt i gCorcaigh sa mbaile mór. Agus bhí deoch ann agus bhí muid ag caint agus bhí sé ag rá go raibh sé, you know, gur chuir sé isteach ar an gcomórtas Steip go leor blianta i ndiaidh a chéile agus ní bhfuair sé tada agus ní bhfuair sé tada agus ní raibh sé ag súil go bhfaigheadh sé tada. Agus bhí deoch ann agus bhí muid ag caint ar spiorad an Oireachtais, gurb é an rud ar fad, ba cheart duit just taitneamh a bhaint as mar sin agus agus nach raibh an, nach raibh aon tábhacht le, le, le, le gnóthachtáil. Agus. Chuaigh muid ar ais agus fuair sé an dara háit agus bhí mé just chomh sásta dhó mar bhí sé ag cur isteach le blianta. Is damhsóir iontach é agus ní raibh sé ag súil le tada agus just thaitnigh an cineál tréimhse sin a chaith mé leis ag ól deoch agus ansin gan é ag súil le aon rud as an gcomórtas agus ansin fuair sé an dara háit so b'in an cineál

Agus toisc go bhfuil dream óg atá ag teacht anois ag baint an sult céanna as an. Ní cuimhin liom cén bliain, déarfainn go raibh mise thart ar 17 bliana agus táim 25 anois agus is sórt, is i blianta nuair a bhí an tOireachtas cineál ciúin agus bhí gach duine sórt ag damhsa, ní raibh mórán daoine ann cosúil le na hOireachtaisí anois, le an Cumann Gaelach agus iad siúd ar fad ach. an star sin, star mór Dáithí Ó Sé, fuair sé Wedgie ó chara liom, níl mé chun an t-ainm a rá, is amhránaí an-mhaith í ach fuair sé Wedgie so is sórt buaicphointe an Oireachtais a bhí ann domsa, dom féin agus ní dhéanfaidh mé dearmad air arís, sin é. Bhuel, is dócha gur an cuimhne is mó, nó is greannmhaire is dócha, a thug dom, bhuel, tá an-chuid scéalta i ngeall ar an Oireachtas, ar ndóigh, ach ní bheinn ábalta cuid díobh san a insint anois, ach nuair a bhí mé naoi mbliana déag, b'fhéidir, an chéad bhliain gur bhuaigh mé duais i gcomórtas na mban agus cáilíodh mé ansan do Chorn Uí Riada, agus bhí mé an-óg, ní raibh mé ach naoi mbliana déag nó fiche, is dóigh liom, agus. Ag cur isteach ar Chorn Uí Riada agus ag canadh in éineacht leis na laochra ar fad, is dócha. Bhí agam, agus bhí mé an-neirbhíseach dó so chuaigh mé suas ag réiteach don gcomórtas agus bhí mé taobh thiar den stáitse agus bhí mé, bhí na hiomaitheoirí ar fad ann agus bhí mé an-óg, an-neirbhíseach agus tháinig an leaid so, seanleaid a bhí istigh sa gcomórtas chomh maith, ó Chonamara, aníos chugam agus is dócha gur bhraith sé saghas sorry dhom go raibh mé in stage chomh mór sin agus deir sé. breathnaigh ar seisean, you know, ól roinnt de seo is beidh tú alright agus shín sé an buidéal seo chugam agus dúirt mé ah jeez go raibh míle maith agat like you know tart an domhain orm agus tá mo bhéal, bhí sé tirim 's gach aon rud so thóg mé an buidéal 's buidéal buidéal Ballygowan a bhí ann agus shlog mé siar é chuir mé ar bharr mo cheann é agus cad a bhí si cad a bhí istigh ann ach poitín agus dhóigh sé mo bhéal agus shlog mé roinnt de agus dhóigh sé mo scornach ar fad síos mo phíobán agus mo bholg 's gach aon rud agus ansin thosaigh mé ag casachtach aníos agus thosnaigh sé siúd ag gáire orm So, sin ceann de na, ceann de na cuimhní is dócha, yeah, is greannmhaire a bhí agam, atá agam ag an Oireachtas.